dzulo ndikhulupira kuti nonse mwamva kuti achakwera lero akufuna abwere kuzauza mtundu wa amalawi mtengo wa nyuwani wa fetereza ife ngati achipani cholowa m'malo chachikulu komanso ine ngati munthu amene ndili chairman wa agriculture committee ndipo ndakhala pa mpando umenewu zaka 6 ndimazisata bwinobwino taona kuti pali bodza lalikulu limene lifuna libwere lero mmene anachitiranso bodza la 4000 n'kanthu izi zikukhala ngati kuti a- aza- angozolowera kuti azitipusitsa amalawi ndiye timafuna tinene kuti nthawi ino sizobisa dziko lathu lili pa njala kwina kulikonse kumene takhala tikuyenda chachikulu chimene akudandaula amalawi ndi njala tikaonesesa njala imeneyi ndi njala yochita kukonza tokha si njala ya yo- yo- yobwera mmene imabwerera ya natural iyayi njala iyi its man made boma lachita kukonza njala kufika pamene tafikira apa zikumvesanso chisoni kuti ma solution othana ndi njalayi akulephera kuwapeza boma pamene ma solutions akuonekeratu kuti akanatero akanatero bwenza malawi tisakudandaula za njala choyambirira chimene chikutikhuza kwambiri ndi chonena kuti ku parliament tinachita pass budget ya 161 billion imene imayenera kuti igule fertilizer wa program ya aip mukaonanso mu budget mumuona kuti ananena kuti ikuchita target anthu between about 1 million tsopano lero chimene chimadusa ku parliament mu budget chimakhala lamulo kuteroku pamene paja tinapanga lamulo kuti lamulo limene a executive akuyenera kutsatira ndi ili limene talidutsisa mpaliyamenti ndalama yake ndi izi anthu amene akuyenera kuthandizidwa ndi awa mtengo umene tikuyenera kugula fertilizer ameneyi ndi 15000 tinapanga lamulo limenelo ndiye lero tikudabwa kuti a president achakwera akufuna abwere mazulo pano azanene kuti atsitsa mtengo wa fetereza kufika pa 92500 timafuna kuti asananene mtengo umene wawo wa 92500 umene tikuwoneratu kuti amalawiso sangakwanise chifukwa ife tinakonzekera kuti tigula fertilizer wa aip wa 15000 tifuna abwere poyera anene kuti kodi program ya aip yatha ngati akuthetsa tipitenso ku parliament ndi lamulo limene tinalipanga and a executive sakuyenera kuphwanya malamulo mmene akufunira kodi ngati akubweretsa fertilizer uyuyu wa 92500 akubwera pa programu yanji kodi ndalama imene akugulira fertilizer ameneyi ayitenga pati timafuna kuti atichite clear lero mwayi ulipo A president lero akuti afuna anene za fetereza, tifuna mafunso amenewa atiyankhe madzulo pano. Ndalama yathu ya aMalawi 161 billion imene tinapereka ku boma kuti agule fetereza ili kuti? Chifukwa tikudziwa kuti fetereza wa- amene akubwera walowa m'Malawi muno ndi wochepa kwambiri. Talandira about 700 loads ya NPK and about 500 loads ya ure- urea tikawerengera it's not even eh, 5% of what we need ndiye tikuona kuti ndi bodza afuna anamize amalawi zomwe zija za bridging foundation zomwe zija za 4000 n'kanthu atipusise ndiye timafuna tiachenjeze amalawi musatengekenso ndi bodza la abusawa tinazionapo tikuziziwa ilinso ndi lina likubwera la 92000 ni kanthu ikubwera lero muimva koma musatengeke nayo afuna angotipusisa palibe programu imene yakonza dongosolo limeneli kodi ayipanga okha presidentiwo taona ndithu malamulo akuphwanyidwa pa nkhani zokhuza fetereza mwaonapo inu kumakagula ku butchery anthu kumakagula ku pharmacy fetereza lero ndi izi ndalama yathu amalawi tifuna tiziwe tinanenanso ife mbuyomu chaka chatha ma 15000 amene boma inatolera anapita kuti anali over 1 trillion kwacha chifukwa ma, ma, ma 15000 aja ndi amene tikanayambira pano ndikumaonjezera zinanso kuti programu ya aip ikhale yabwino timayembekezera kuti mwina abwera anene kuti ndi njala imene ilili ku dziko kuno taonjezera anthu olandira fetereza kufika pa anthu 5 miliyoni ife tikanakhala osangalala koma taonani pano ndi september kuti achokere fertilizer wa AIP sitikuziwako zoti ayamba kugula fertilizer wa AIP sakunena chodabwitsa nchokuti uyu wabwera wochepayi wapangidwa clear pa boda ngati wa AIP koma akubwera naye m- kuti amugulitseno mtengo wodula 92500 koma ngati wapangidwa clear pa aip ali ku sffrfm ku lilongwe mukanyamuke mukampeze ndi wa aip amene amalawi amayenera kuchita contribute 15000 lero akubwera naye akuti iyayi tikugulitsani pa 92500 munthu wa mudzi wake uti amene lero angakayipeze 92500 ndiye atiuze ngati athetsa program ya aip afuna apange izi nangano ndalama ina yowonjezera kuchoka pa 15000 kufika pa 92500 afuna apite nayo kuti afuna apange nayo chani i think ndilekeze kaye pompo ndichita kubweranso koma ndipatseko mpata anzathu Eh, ndiyambira ndiperekano kwa honourable ben phiri akatha abweranso mayi mary navicha zikomo Ah, ndathokoza atolankhani akuluakulu anzanga amalawi nonse konse kumene mukutimvera ine uh, suleman akamba kwambiri nkhani ya fetereza ine ndimafuna ndiyambe motere kuti chimene timavoterera boma kapena chipani kuti chilowe m'boma ndi chokuti chikachite manage chuma cha dzikolo m'malo mwa ife amalawi anthu amene tili m'malawi muno 20 million tonse sitingakwanitse kuchita manage chuma chathu chuma chimenechi chu- chilipo chambiri monga migodi imene tili nayo misonkho imene mmatolera ndi zina zoterozo ndiye boma limabwerapo out of trust limene imati- imanenera trust imachoka akakhala kuti boma lonama mkulu wina amene anapanga za ndale amanena kuti ngati boma lilephera kukwaniritsa zosowa za anthu ake anthuwo akuyenera kulichotsa ndiye ndimati inu ndine tifunsane lero kuti tsiku limene tinawuzidwa za fetereza wa 4495 nkanthu kodi amalawi alipo wagula fo- fetereza ameneyo ngati sanagule munene ndi inu kuti kodi ndi bodza kapena ndi zoona tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi passport ya 14000 kwacha alipo wapanga passport ya 14500 ngati palibe munene ndi inu kuti kodi trust yo ilipo kapena kulibe tinalonjezedwa kuti wachikulire aliyense azidzalandira ndalama pakutha pa mwezi Munene ndi inu kuti kodi akulandira wachikulire aliyense kapena ayi. Ndiye ndi bodza kapena si bodza? Tinalonjezedwa kuti throughout period yawo kudzakhala duty free vehicles, uh, duty free week. Ndiye inu mutiuze ndi kangati kapena duty free vi- uh, week yo inachitika. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi kulumikiza magetsi komanso madzi kwa ulere ndiye inu munene kuti kodi zinachitika kapena sizinachitike ngati sizinachitike kodi nkolakwika kugwira kugwiritsa ntchito mawu okuti this government is a liar boma ili ndi boma lonama ndipo mwamkunguniza kodi ngati ndi lonama trust imene imachitidwa enshrine in the constitution kuti akugwiritsa ntchito chikhulupiriro cha ife amalawi tidakalipo wiki yathayi kapena milungu iwiri yapitayi tinawuzidwa kuti kukubwera simenti otchipa kuno ku malawi ndiye ndifuna inu amalawi mundiwuze kumene muliko kwa jali kumene muliko ku chiromo kumene muliko ku chitipa kumene muliko ku nthalire kumene muliko ku kafukule ku nkhatabe mukugula fete- simenti otchipayo chimene tikudziwa ni mshopu imodzi kapena ziwiri zimene zinauzidwa kuti inu pangani izi anapangiranji kuba umbava weniweni ncholinga chakuti mashopu awiri amenewo ayambe atsekera inawa apangeko ndalama zawo abe makobiri a anthu ndiye kumene kuja ndi a basi opano osati masewera feterezo chowalowa mashopu okhaja koma ndi atenga ndalama kodi akupezekadi sakupezeka chachiwiri achotsatu anthu ntchito anzathu amene amagwira ku portland cement anzathu amene amagwira ku shayona ntchito zawo zili kuti chifukwa shayona portland cement ndi ena chimene amapempha tipatseni forex tingobweretsa raw material Cho- cholinga anthu amene akugwira ntchito kumeneku ntchito zawo zisasowe amalipira misonkho anthu amene aja makampani amene amalipira msonkho komatu amalawi ndikupemphera izi za luku shapuzi zongoona munthu kuti akuyankhula chizungu chabwino komanso amanyamula maweti tikanaphunzira kuti bodza lizatipweteketsa ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni pano kuti umbava umene wachitika ku simenti ndi umene ufuna kuchitika nkhani amanena a sulemaniwa nkhani ya fetereza amene akunenedwayo padakali pano amalawi akuzunzika kuopsa nkhani ya mapasipoti anzanga akumangochi tabwerani mumve izi nkhanitu tinaona tonse ya serbia ndipo zithunzi tinaziona pamenepo panali mnyamata amene amamutchula kuti ati pemba kaya ndi pemba kaya ndi ndani amapezeka pena paliponse pamene pakuoneka dilu unfortunately tili ndi ulamuliro umene as long as wachita ofa kuti ndikupatsaniko kati iyi imavomerezedwa amalawi azunzika abwezedwa m'maeyapoti chifukwa cha pasipoti yomwe barcode yake sikuwerenga maviza anthu akanika amalawi mukuti 5 years zina zikhalenso za passport yotero tizilephera kupanga kanthu kwa nthawi yoyamba tikuyima pa mzere chifukwa cha gasi tikati gasi sitikunenatu gasi uh, mafuta ophik- o- o- mafuta a galimoto gasi weniweni ophikirayi chifukwa chani zinthu zasokonekera yemweyi pembayi anatinamiza kuna kuti wakambirananso ndi ashuga kuti shuga mavuto atha e zikutere mavuto kulibe adakalipo ndimafuna ndikukumbutseninso amalawi anzanga kunena kuti malawi akuvutika ngakhale kuti akapeze chakudya kuti chakudya chipezeka bwanji anzathu a bizinesi pano a namalomba akuwuzani ali ndi anzawo amene amapanga makampani amachita import katundu ku malawi kuno akulephera kunena kuti angachita remit ndalama ambiri akuyankha ma court cases outside malawi muno chifukwa chani boma likulephera kuti lingalipirire katundu wawo Makampani ngati Shoprite akutseka. Dzulo loya wina wodziwika bwino m'tauni muno anadandaula kuna kuti akulephera kulipirira mwana wake school fees. Wina anadandaula kuti amayi ake akudwala ali ndi ndalama makwacha koma akukanika kuti apititse patient kunja kwa dziko lino ndi cholinga choti ziyende. Mungamvetsetse inuyo Amalawi aku Mzimba, Amalawi aku Mchinji, Amalawi aku Kasungu kuti fodya wanu adakali m'makomo tikuyankhula pano sadagulidwebe. komansotu a suleman akuwuzani monga chair wa agriculture committee ku parliament kunena kuti amalawi ayamba kulipidwa fodya uja mmakwacha kale lonse ankalipidwa mma dollars ndalama ija anayisintha kale inapita kwina zinthu zija sizikuoneka bwino amalawi akumchinji akukasungu shuwadi muzinena kuti boma nlomweli munthu uyu ndi wakwathu tipange izi mukuzunzika ndikukhulupirira kuti zimenezo si zoona ndimafunanso mutandilola a namalomba amene mukuchita coordinate ntatchulako dzina mwa corruption zimene ndi- mmene ndikumaliza zimene zikuchitika ndipo nnene kunena kuti ah, dzulo ndinali ndi mwayi a president anantuma pita ku lilongwe kapanga zina a incoming chief secretary aboma lathu tikamafika pa 17 pano anali kale akukumana ndi akuluakulu komwe tikukonzeratu kuti kodi tikadzalowa pa 17 pa 18 chakuti chidzayenda bwanji so a incoming chief secretary anali ndi failo pa, pa ujeni pawo zodabwitsa kwabasi kupeza kuti nkhani ya mafuta tikunenayo inu amene muli pa line tabwerani kaye ama- amene muli pa malaini amafuta tamverani izi nkhani ya mafuta ndiyopanga dala kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi mzimayi uyuyuyu mzimayiyi mbaza kaya ndi chani ovuta kuba kwenikweni ndi nzache pambe kuba afika paja poti kuba kwache ndikuchita kuona kuti highest bidder unfortunately tili ndi utsogoleri okuti ukangoti ine cut yanga bwana ndi zasokonekera nkhani ya g to g ija ikanathandiza choyambirira wa ku omani uja anaanamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi 100 uh, uh, dollars per barrel mmene muja munali cut ya mabwana kuntunda kuja apangapanga zimene zija Ndiye winanso wapita akukangana pawiri pawo mkukauza kuti bwana ameneyi wa ku omani akunama ife tikupezerani wa 60 per liter zimene ndikunenazi akane ndiponso dzulolo mmene a incoming chief secretary amakambirana amakamba ndi incoming director general wa ku acb okuti adzayambira uti kumanga ndipo anthu amene amangidwa corruption ilipoyi anthu akumangidwa kuyambira pa 17 pano chifukwa abera amalawi kwambiri amenewawa akutenga ndalama za mafuta zija zopanga amalawi mungakhulupirire kuti 22 million dollars yaperekedwa koma mafuta sanabwere 22 million dollars ngati akukana akane Ndiye uyu wa Addax amene wakhala akumapereka mafuta naye waona kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali ndiye ine mmandiuza kuti mudzindilipira later sindingakupangeni panotu ali ku Mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena amalawi kuba kokhakokha pa line mulipo zonama ndimalize pokuwuzani kuti mafailo ena amene ndaawona dzulolo ndi failo monga ya kugula maf- m- eh, fetereza ku butchala ilipo imene anthu a- amangidwa sikale kumeneko kuli failo ya east bridge scandal anthu amangidwa kumeneko kuli nkhani ya nsanje marka railway line kumeneko wa 48 million dollars amene ankafuna kupanga anachotsedwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion njanjiyo sinaoneke kuti kodi ikupita kuti ndiye kulitu kupanga launch ma loan schemes ndi zina and nobody has questioned amalawi sanakwiyebe kuti 500 million ito kuchokera munthu mwa munthu misonkho analipira ingati mra yangokhala zii ndikukhulupirira kunena kuti azifotokozera kuti kodi msonkho umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji komanso kuti amalawi ambiri ndikukhulupirira kuti maka azimayi ana- mai navicha akambapo professional women muzakwiya liti mzimayi wanu martha chizuma nzanu a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji kuchoka pa 18 zitero ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege ku chikangawa ichitikatu imeneyo tikamalowa apapa so is this the government we can trust The answer is no. Amalawi kulibe zokuti ati azikunamizana awiri atatu ka ndi ndani azibusa ka ndi ndani amene adya kuti azikuuzani kuti ndi wakwathu ndi wakwathu mukuzunzika inuyo ndipo mavuto ndi ambiri fetereza uyo akunenayo akhala 2 weeks yokha kungotha 2 weeks izizi akubwerera pa mtengo wathu tisane, tisaname ndi mabodza uh, zikomo kwambiri bwana namalomba apatseni anzathu ena zikomo kwambiri uh, bwana dr ben phiri chifukwa cha kusanthakula uh, nkhani zimenezi kunama kwa boma limene lachakwerani ndi amalawi ndi boma loti tilisankheso kodi amalawi akufunsatu a- a ben phiri kodi simukufuna mudziwe chimene chinachitika ku chikangawa kodi amalawi mmene akunenera a suleiman kodi mufuna mudzipitirirabe kudya nsima ya mapira kodi amalawi mudzipitirirabe kuberedwa ndalama mwayi ulipo pa 16 september kusankha moyo kapena kusankha kupitirira ndi imfa imene tinayo pano nditero kuti pano ndapatsire mayi navicha kuti anenenso nawo aone mmene alire kukulilirani inu amalawi kuti pamene mukupanga chiganizo pa 16 september muyang'anire zinthu zingapo zimene muyenera kuyang- kuyang'anira zikomo kwambiri
Ah, zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale makamakanso kwa inu a publicity secretary athu omwenso ndi presidential spokesperson onabo namalomba ndi anzanga nonse amene tili kutsogolo kuno nonse komanso director of political affairs nyumba yonse uh, ine ndikuyamba lero ndikumwetulira nthawi zambiri anthu amandiona okwiya koma ndikuyamba ndikumwetulira kuseka kuwaseka anzathu amene akutuluka mboma pompano ndikuseka izi chifukwa chani anzathu awa afika powatengera amalawi kumtoso ngati maliro a njoka kutitola kutiona tulo kaya kutiona kutani kaya ndimafuna ndiwauze achakwera ndi gulu lawo nthawi yatha komanso ndikupangeni woni kunena kuti musathawe mdziko muno muli ndi zambiri zoti muyankhe musathawe anzathu amene muli m'maboda immigration musalole ma senior government officials ma directors kapena andale amene azunza amalawi kuba ndalama za amalawi kuyamba kutuluka lero kapena kutulusa katundu wawo kapena kuthawa ngakhale tsiku lovota ngakhale after kuvota musalole m'mabodamo kuti atuluke amenewa tikufunani muli ndi zambiri zoti muwayankhe amalawi ndinene zingapo pano namba 1 dziko muno muli njala yayikulu ndipo njala yafikapo chifukwa choti chimanga chakwera mtengo koma chimanga chimenechi chikuchoka kuti sichikuchoka ku mozambique kapena ku tanzania chimanga chimenechi chalimidwa ndi andale amene ali mu tonse alliance kapena ali malawi congress party ndipo ine nkhani imene ndinayankhulako ku nyumba ya malamulo kunena kuti kodi ma mega farms amene mwagawa ndalama zimene zapita ku ma mega farms titulutsireni list ya anthu amene mwawapatsa a minister of agriculture ndi mboni analephera kuyankha nyumba yonse inachita phokoso kuchita defend boma koma 99% ya ma mega farmers ndiyonena kuti ndi anthu amene ali mmalawi congress party akuluakulu nduna anthu alima ma 50 hectares ma 100 hectares ndalama za boma fetereza amampeza munthu asanalime fetereza amakafikira ku nyumba ndalama za boma ndalama za neef anthu alima alima ndalama za boma sanapise mthumba chimanga chimenecho lero ife kwathu tikugula 95000 per bag chimanga chimenecho ndi cha mamega farmers aja mamega farmers osati anthu akumudzi ayi munthu wakumudzi waku, waku kasungu munthu waku ntchisi munthu waku mchinji sanapeze mwayi wopeza not even a bag fetereza amene wapita kwa andale Ine kaya tsiku lina adalota chani adakankhiramo dzina langa ati kundichita register kuti ndikhale nawo mmodzi wochita benefit mu program nawauza a a a a a ine zoti mawa ndizayankha mafunso nkhani za chonchi ayi ndinakana ndili ndi information ngati aku ndikunama anene ndidazikana fetereza kumakamusiyira munthu 1500 bags pakhomo kuti akalimire minda ma mega farms amene anapeza kumachita kubalalika nkana poyankhula nkufika kumati ma mega pharmacy kukubalalika zitachulukako ndalama ndamuka nkukhuthulako lero mwalima bwanji osachitira chisoni amayi ndi ana amene akuvutika pakhomo panga lero mmamawawu ndinali ndi ana amene abwera ndi machembere ana amene ayamba kutupa kutupikana kuchipatala kulibe phala la soya kulibe multivitamin kulibe ma food supplements kulibe ana akutupikana ndikunena pano akuluakulu akutupikana dzulo madzulo ndinali ku malamulo hospital kunabwera kesi yonena kuti mzimayi akufufuma mimba ndafunsa dokta chifukwa chani mzimayi akufufuma mi- mimba akuti anabwera last week tinapeza kuti mthupi atha zakudya ndiye tinawauza kuti akayambe kudya za magulu koma munthu alibe chokadya lero mimba yayamba kufufuma ndaona ndi maso angawa dzulo ku malamulo hospital pa emergency kesi imeneyo inabwera amayi ndi ana akuvutika anthu okalamba akuvutika anthu a nthenda za mgonagona akuvutika amene amayenera kudya mu chakudya cha magulu lero mwalima chimanga ndalama za boma mwazipakulira nokha chimangacho mukukachikwezanso mtengo lero mukubwera ndi boza loti mufuna kutsitsa fetereza kuti atsala 5 days 5 days lero mutsitse fetereza apezeke anthu mmamidzi ayambe kugula alesi akwanire ndi litilo bodza lake la mtundu wanji ineyo ndikukusekani inu amene mutuluka mboma pompano mukutuluka ndi chitonzo mukutuluka ndi chipongwe mukutuluka ndi manyazi manyazi agwire nkhope zanu ndinu anthu omvetsa chisoni kuopa mulungu mkati mwanu mulibe ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri koma chilango chili pasi pompano kunali anzanu amene anazunza anthu osalakwa chilango chimakhala pasi pompano kumwamba kukakhala moto wachiwiri koma moto woyamba uli pasi pompano nde ife tikukupemphani kuti musathawe tikukufunani musathawe pasapezeke otuluka munomu tikukufunani one by one muyankha ndalama zonse zimene mwabera amalawi lero anthu akuvutika kusowa mankhwala kuchipatala mzimayi kubwera ndi kabukhu kake kakuchipatala kuti amayi ndinali kuchipatala anding'amba andipanga operation koma ndifunika mankhwala kuti ndzibayidwa mankhwala kulibe ndiye kuti wagwirira pamimba pabala akuti mankhwala kulibe akukafika kukhomo kwa mtsogoleri kuti mwina apatsidwe mankhwala akagulidwe mankhwala ku famasi komanso ku famasi mankhwalawo amayenera asamalidwe ayende mwina mu cooler box ife sitikudziwa kuti mankhwala angatetezedwe bwanji tikamugulire mankhwala ku famasi tikasiye ku chipatala kuti munthu akabayidwe koma ndalama zikugawidwa kumene kuku ku malawi congress party kugawa ndalama ngati mchenga kugawa ndalama ngati maswiti misonkhano anthu kumakanyamula ku mangochi kubwera nawo ku njamba anthu kumakanyamula ku dowa kubwera nawo ku njamba matransport kututa ndalama zingati zimenezo zomwe olo lero akungoti tatola chikwama ngakhale avutikira mafuta koma ndalama munthu ukamunyamula munthu okasapota chipani kuchoka kudowa kuchoka kudedza kubwera kumsonkhano wa kunjamba muganiza bwa ndalama zonse mukutaya munthu kuti mupeze munthu pa msonkhano mupereka ma 5000 mupereka ma 50000 mafumu kuyesa kuwagula mukukakamira zinthu zoti sizitheka olo bodza muli muname bwanji lero olo lerolo mutiuze kuti fetereza angokhala waulere dziko muno palibe atakuvotereni amalawi ali ndi ululu ali ndi mabala mmitima mwawo makamaka ife amayi ife ndiye tavulala kwambiri ana ativuta kulera azimuna athu ativuta kusamala anthu okalamba amene timawayang'anira ifeyo ativuta tikapita kuchipatala ngati guardian kuti timusamalire patient zovuta kuona mmabedimu mabeddings anatha kalekale matres anatha kuona pamene pagona patient anthu kumakatenga mphasa kunyumba mphasa lidale mphasa kukayala pa bedi la kuchipatala kuti padzigona odwala inu akongeresi inu munabadwa bwanji inuyo mitima yanu muganiza kuti basi mungamangopitirira kumalamula dziko ine ndimayembekeza kuti achakwera lero lomwena afuna alengeze kuti basi pa baloti dzina lawo lichokepo kuti zavuta za- zafika pa mwana wakana phala amalawi ndakanika ndinayesetsa ndimaona ngati aka- achakwera akanayankhula choncho koma lero mukubwera ndi maboza nkukhala ngati anthu o- o- osamala anthu mwatilephera mwatikanika zakukanikani patsani anzanu anthu abwerere ku utsogoleri wina aliyense akumva kupweteka kuyambira wamwamba mpaka wapansi anena dr ben p kunena kuti anzathu amene ali m'maofesi azimayi amene ali ntchito zapamwamba akukumananso ndi zovuta zambiri azimayi amene ali mabizinesi mavenda mabizinesi awo anaduka kalekale azimayi amene ali kumudzi ngati ine mzimayi wakumudzi kwa khwetemule tikukumana ndi mavuto ta- chaka chinocho mzimayi akugonera kondowole ana akungosanza naye kutsegula m'mimba zinthu zoti sanadyepo chitedze chija ndeti uphwanya deyile ti uyabwidwa uti kudya nanga tipanga bwanji tikapita kwa azimayi anzathu akunsanje miyendo yaduka mikono yaduka m'madzi mutchire kusaka nyika tikapita kwa azimayi aku phalombe kumapana udzu nkumapera kumasinja nkumapera kupanga nsima zinthu zoti sanadyepo nkale lomwe kodi mukudzala matenda anji mthupi mwathu inuyo matenda anji amene mudzala mthupi mwathu pamawa kodi mavuto amenewawa tidzathana nawo bwanji ngati dziko ana athu tsogolo lawo ndilotani nzeru zawo zikhala bwanji chifukwa timakhulupirira nzeru za mwana zimabweranso ndi diet yabwino ngati mwana sakudya bwino mu zaka zimene growth ikuchitika mwa mwana pamene akupita kutsogolo ana amenewa adzakhala opanda nzeru adzakhala ndi nthenda zosadziwika zonsezo mukutiononga ndinu achakwera mukutiononga dziko mukutionongera ana mukutionongera mtundu lapani mulape mukamachoka pa 16 mulape otherwise mulungu akukanthani ndisakubisireni takwiya nanu kwambiri amalawi mukwiye kuli inuko kulikonse kumene muliko kukwiya satumana koma ine ndikupemphani mukwiye aliyense amene wamvera ululu akwiye izi zikuchitikazi sizoona tchipitsani feterezayo tigula koma sakuvoterani anthu ndiponso akatchipitsa tipange tikaguliretu tigule achita kufuna kuti tigule koma sakuvotera olo lero mutapereka nyumba iliyonse 1 million sizinunkha kanthu 5 days yatsalayi Ha, olo chili chibwenzi akulu ungodziwiratu kuti iyi akanika olo chili chibwenzi ayi pepani amalawi kumene ndikulira kulira kumene mayi navicha achitapa akulilirani inu amalawi akulilirani inu amalawi tili ndi pa 16 masiku ochepa 16 september wiki yamawa akuti ndi abusa koma mbusa amene amayitanira dzina la mulungu dzina la ambuye yesu zochititsa manyazi kumapanga chonchi penanso kumanena kuti ife dziko lathu lino timapemphera mulungu timachita kudabwa kuti mulungu wake ndiye uti anthu amene tikupempherayo zomvetsa chisoni kwambiri koma tili ndi mwayi tili ndi mwayi kuti uno mwayi wapatsidwa kwa ife sitawawa kuwapatsanso mpata kuti akhaleponso angadzapange resign ngati mmene ankanenera muja kuti 2 years ndikapanda ku- kukonza zinthu ndidzapanga resign apa mpaka tikhala nawo mpaka 5 years ngati panopa tikunena kuti soya pieces ufika 1000 kuchokera pa 70 kwacha mu 2020 afika 10000 ngati kuti bagi la, la chimanga likufika 95,000 kuchokera pa 7,500 in 2020 ulendo uno bagi la chimanga lijalo kumatha 5 years tigula 1 million kwacha ngati fetereza amene uyo tikunena kuti 180,000 loko atatchipitsa apapa kwa masiku amene atsalawo fetereza amene uyo tidzagula 5 million thumba limodzi tikwanitsa amayi pa nyumbapo mukwanitsa abambo mukwanitsa pa nyumbapo loko atabweretsa 5000 loko atatipatsa 10000 loko atatipatsa 20000 o 50000 kulandira amene akulandira mafumu kodi 50000 ingakagule thumba la chimanga kodi mavuto amene awo tikwanitsa kuthana nawo chifukwa cha ndalama imene atipatsa achakwera awa ndi aneneri onyenga mneneri wonyenga amabwera ndi pakamwa pakuthwa itsanana itsanana itsanana ma- pakamwa pakuthwa kumayankhula chizungu chakuti mwinanso ifenso osamachimvetsa bwinobwino kuli kutinamizira kutifuna kutibera ndiye mwina mwake ndisayankhule kwambiri ndiwapatsenso